ụbọchị bụrụ gboo mmadụ dị ndụ ada egbunye ọbala na mmiri one ụbọchị bụrụ gboo mmadụ dị ndụ ada atụnye anụmanụ n'ime mmiri gbagbuo na nwunye kwesịrị ịma na mbọsị eke na mbọsị afọ ikotu ụbọchị a sị gị na ntu tadebe ka ị nwere ike ka ọra akwụ ghara imebiri gị idokwe ife mbọsị eke na afọ ka anyị ji edokwe ife dịka mmadụ idokwe onye ụwa ya ma ọ bụ ike nke ya dịka igbunye ọbara n'ime mmiri igbunye ọbara n'ime mmiri nwere ike iwere ndụ mmadụ mmiri ada enwe ilo mmiri bụ iyi ka ọ bụ n'onwe ya mmiri na-asọ ife ike iji maatụ ọtụtụ ife ị na-anụ na-ewu na mmadụ jele na mmiri mmiri lie nwere ike ọ bụlụ aja a chụrụ n'ụzọ na-ezighi ezi butechara ọnwụ ike avụ iji wee maatụ na Igbo ụbọchị bụrụ gboo mmadụ dị ndụ ada egbunye ọbala na mmiri one ụbọchị bụrụ gboo mmadụ dị ndụ ada atụnye anụmanụ n'ime mmiri gbagbuo ife anyị na-eme bụ ọ bụ na o nwere anụ ọ ya-abụ a sị gị ngị chụa aja dị ndụ na mmiri i luo na-ebu n'ọnụ mmiri ọ bụ na ebunu imerụ raụdị ebunu ị tụnye ya n'ọnụ mmiri o jiri ọkpa ya lịpụta na mmiri ọ kpayalịbazịa n'akụkụ mmiri avụ na-ata ahịhịa dị n'akụkụ mmiri arụbụnagụ dị na mmiri avụ mmiri avụ enweluwo ọ na-amụ nwa ebe a ọfụ ebunu ndị nwaanyị ọzọ atụrụ nwaanyị ọ tụọ ime fancha na-enugheri eze mmụọ maọbụ aka ji ọfọ maọbụ eze anị maọbụ eze mmiri nọ ebe afụ nwere ike pụta mbọsị ọ chọrọ igbu anụ ọfụ anụ nke ọbụla ọ kpụrụ aka ada enye nye ya ụdọ o je kpụrụ ya o gbuolo arụ ebe e kwesịrị igbu ya maka na a na-enwe okwu dị n'akụkụ mmiri ada egbukwasị ọbara na mmiri maka na mmiri mmiri mmiri nọ ọnọdụ ka nwaanyị ịghọtara ada egbukwasị ọbara na mmiri mmiri nọ ọnọdụ ka nwaanyị ife nji sị na mmiri nọ ọnọdụ ka nwaanyị bụ na n'ime arụ mmadụ ife na-emebe mmadụ 70 71% na-esi n'arụ nne 29% na-esi n'arụ nna mmiri dị 71% n'ụwa ịghọtara so ele avụ ka nji na-akọwara ndị mmadụ a na-egbunyerọ ọbara na mmiri mana ife mee na mama ntara ụmụaka ụta o nwe mbọsị njele Agbanabọ Ezu na Ọmambala m fụ ebe mmadụ tụnyere efi na mmiri gbagide ya gbagbuo ya na mmiri ọ na-esi isi ọ bụrụ ife anya mmiri mana mana kedu onye anyị ata ụta onye anyị atakwanụ ụta bụ ndị okenye eni bụzi ndị isi ụka ndị okenye eni kwesịrị ịkụziri anyị na-ekwe n'ele e ji eme anọrọzi kụziere anyị nwa bụ ive ụmụazị wee na-azọzi ka ha ma ma ya azọta arọ bụ na agwazie gị nwatakịrị si na-amara aka nri na aka ekpe o mebe n'etu o ji malụ ya mere anyị na-agọdo mmụọ na nke ikpeazụ a o nwere ovu okwu anyị na-agwa ya sị ya mmụọ malụ ile ma gị amana nsọ maka na mmụọ gụọlụ anyị nsọ ma mụwa na-ekwu okwu a ga-anwụ ka m tụọlụ gị alo ọgbọ anyị nọ ibe bụ ọgbọ ka na-atụ ime ndị nwunye anyị ka na-amụ nwa anyị ka na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị anyị ka na-achịrị mmadụ ata mmadụ ka na-achịrị anyị ata o nwere ọtụtụ ive anyị na-ekwesịrị ime ya mere ndị na-abụ eze mmụọ ụbọsị bụrụ gboo gboo bụ ndị eni ife nke ụwa na-ada agụzi agụụ ndị ojiana n'anị Igbo ị nụ na mmadụ bụ onye ojiana ojiana bụ onye lugolu ọgụ n'atọ 60 years so ojiana na gbagobezie ojiana gbaa gbagobe na-abụkarị ndị na-abụ isi mmụọ maka na mgbe avụ mmụọ utu nkenyi adịrọzi va n'ime wee bụrụzie etu anyị nwa ka bụ ndị ntorobịa ọ bụrụ kịta ka utu bido ikenyi anyị ị vụrụ na o nwere some ive anyị ma emenwu n'ozuzu oke ya mere na ọtụtụ mgbe mmadụ ya-akpọ m kpọọ m n'igwe okwu sị m maazị biko na achọrọ m ka i meelụ m nke m sị ya nne ma ọ bụ nna na maazị emekwana travel ọ sị mana onu maazị ka m na-anụ m sị ya mba na ị ma aghọta na onye ị na-anụ onu ya bụ obele nwa na maazị mmụọ n'imeri okenye melụ travel ive m ji na-ekwu ife ahụ ike ọ bụ na m achịrịgo nwata nwunye m ka dị obele ị ghọtalị okwu m mana a na-akọwa ya ọ daa na ntị ofeke ọ dịba ka a sị na ọ okwu nkwulu ọ bụrọ okwu nkwulu ọ bụrọ alụ ntorobịa ịka na-ekwu na ọ chịrị nwata ọ bụrọ alụ ọ bụrụ na mgbe i ji ta nwa bụ mbọsị na-abụrọ mbọsị dị nsọ tacha nwa i buru arụ eke na afọ bụ mbọsị nsọ n'ana Igbo ma ọ bụ onye ọbụla nọ na nwunye kwesịrị ịma na mbọsị eke na mbọsị afọ ikotu ụbọchị asị gị na ntu tadebe ka ị nwere ike ka ọra akwụ ghara imebiri gị idokwe ife mbọsị eke na afọ ka anyị ji edokwe ife dịka mmadụ idokwe onye ụwa ya maọbụ ikenga ya maọbụ ịwalụ chi ya maọbụ agwụ ya maọbụ arọbụnagụ maọbụ ogwugwu maọbụ aja anị maọbụ ovuve maọbụ udo ịghọtali ma ọ bụ ekwensu ma ọ bụ amadioha nke ọbụna ọ bụ kamalụ ndị edede ide mmiri ọmaliko nke ọbụna ọ bụ mbọsị afụ ka eji edokwe ya ịghọtali so ọ bụ na ị dọrọ nsọ wee jee n'obi ọ bụrụ gị ọra akwụ ịghọtali and o nwere ike ịgba gị ụchụ